Sa detzisione de s'Unione Europea de che torrare sa Sardigna intre sas regiones chi si depene isvilupare e chi diat dèpere batire prus dinare in sa programmatzione imbeniente est cajonande polemicas intre sa Giunta regionale e s'opositzione de centru-destra. Raffaele Paci, assessore a sa programmatzione at sutalineau chi sa Sardigna est falada suta su setanta chimbe pro chentu de su Pil pro càpite rispetu a sa mèdia europea dae su duas miza e trei chi ca s'Unione, a manera particulare chin sos paisos de s'est, est crèschia prus de s'Itàlia. Como, a sichiu Paci, s'Europa est programmande su ciclu nou chi at a cumintzare in su duas miza e bintiduos e duncas certìficat una situatzione connota, reconnoschimentu chi pro Paci depian fagher prima. Sa Regione est colande su ciclu duas miza e batòrdighi-duas miza e binti comente chi siat una Regione in fase de transitzione, mentres dae printzìpiu aiat totu sos paràmetros de Regione in isvilupu, at nau Paci. In su duamizaebatòrdighi fimus in prena crisi, internatzionale e natzionale, crisi chi at curfiu s'ìsula nostra a manera grave. De parre contràriu est Ugo Cappellacci, deputau e coordinadore regionale de Fortza Italia. A pustis de èssere issios dae s'obietivu unu sa Sardigna at sarvau sos finantziamentos europeos, ammentat Cappellacci, gràssias a sa bìnchida istòrica de sa Giunta de centru-destra in Bruxelles, ube a dispettu de su guvernu Monti chi fit contrariu amus àpiu su reconnoschimentu de Regione Intermedia. Minimare s'impreu de sos agrofarmacos in sos campos pro faghere agricoltura de pretzisione, custu est s'obietivu de su progetu de s'Unione Europea Innosetta chi biet sa Sardigna Regione Pilota. Tres dies de traballu chin unas cantas provas pràticas in sas binzas de su Parteolla e in sartu de Dolianova e Serdiana, a incuru de s'Agentzia Laore Sardigna in collaboratzione chin s'Assessorau a s'Agricoltura. Sa punna est de minimare a su mancu de su binti pro chentu s'impreu de sos agro fàrmacos in sos campos chin fainas prus atentas pro fagher arribare sa sustàntzia a sos fundos in su puntu zustu e in sa cantidade zusta. Su progetu cheret arribbare a minimare su dannu ambientale ligau a sa cantidade manna de fitosanitàrios chi si ch'isperden in s'àghera e minimare sos gastos chin profetu mannu pro sas aziendas agrìculas ma mescamente àere produtziones de calidade. Su Comitau de Bichinau de Ugolìu Biscollai 'e Nùgoro, impessu naschiu, at a fagher su primu addòbiu pùblicu apertu a totu sos de su Bichinau, pro presentare su diretivu nou chi una paja 'e chidas faghet at eletu a Bruno Lunesu presidente e pro faeddare de unas cantas chistiones generales. Una de sas chistiones est sa viabilidade. Su Bichinau, chi est in s'intrada de Nùgoro, ue b'est s'ispidale e chi cada die biet acudinde zente de cada bidda de sa provìncia, depet fagher sos contos chin su tràficu e duncas tocat de cumintzare a sinzare bene sos postègios pro evitare màchinas in totue postas de rucradis chentza règula. Su Comitadu cheret fàghere un'àtera richiesta a su Comune, unu vigile urbanu de Bichinau pro garantire pròpiu sa presèntzia de sa fortza pùblica fitianu e diat èssere fintzas cosa bene fata chi siat prus manna sa presèntzia de sas fortzas de s'òrdine pro sa trancuillidade de unu bichinadu mannu chi s'acatat a s'essia de sa tzitade. Un'àtera chistione de importu chi est isetande dae meda est chi su bichinadu at una luche pagu adeguada. Cuarant'anni dopo, Aldo Moro e la sua eredità quale impegno dei cattolici nella politica. Custu su cunvegnu promoviu in sas dies coladas in Nùgoro dae sas Acli provinciale, s'ufficiu de sa pastorale sociale de sa diocesi de Nùgoro, s'Azione Cattolica, su MEIC e s'assotziu Argomenti duemila. Un addòbiu pro ammentare sa figura de Aldo Moro, presidente de sa Democrazia Cristiana, secuestradu in Roma su seghi de martu de su millenovechentos e setantotto dae sas Brigate Rosse, e mortu su nobe de maju de su matessi annu. Una figura de importu mannu in s'istòria italiana a pustis de sa gherra, intre sos chi an fundau sa DC, segretàriu de su partiu, presidente de su Cussizu in su primu guvernu de centru-sinistra. S'addòbiu est istada s'ocasione pro faeddare puru de atualidade, de s'impinnu de sos catòlicos in polìtica, in un'Itàlia chi dae cando est mancada sa democratzia cristiana no at prus unu partiu ispiradu a manera crara a sos valores de su cristianèsimu. Salvatore Urru at apertu sos traballos, Anna Sicchiu, Professor Giovanni Lobrano de s'Universidade de Tàtari, Professor Ernesto Preziosi, Presidente natzionale de Argomenti duemila, pro tancare chin Don Pietro Borrotzu, responsàbile pastorale sociale de sa diòcesi de Nùgoro. Unu sero dedicau a sa musica corale, cussa nugoresa e cussa alpina chi in su coro Nugoro Amada andan a manu tenta, ma fintzas un'omàgiu a su pore de nugoresos e sardos chi ana depiu lassare sa terra issoro pro traballu e istùdiu o comente capitabat in passau pro serbire sa pàtria. Bastat de pessare a sos zòvanos arruolados in sa Brigata Tàtari in sa Gherra Manna chi medas bortas non sunu mancu mai torrados a domo, Cust'annu in sa 'e sete editziones de sa rassigna Nuoro Città dei Cori, fatta in s'Eliseu, ideada e organizada dae su coro Nugoramada, su temi seperau fit In terra anzena e fit dedicau a sos emigraos nugoresos chi ana dau sa testimoniantzia issoro chin d'unu video. Su coro Nugoramada, direttu dae Gianni Garau, at cantau sos cantos de su repertoriu suo, su coro Ana de Milano, ospite de onore, su coro de Nugoro direttu dae Francesco Mele, su cuncordu Uda de Seneghe, sa cantante Francesca Lai e sas launeddas de Roberto Tangianu chi fit fintzas su presentadore an acumpanzau sos meres de domo in custu viazu de ammentu. Chie est andau a sa manifestatzione at potiu fintzas bier sa mustra dedicada a su fotografu Claudio Gualà chi pro chimbant'annos at fotografau s'istòria e sa crònaca de sa Sardigna. Custa editzione de Nuoro Città dei Cori, gràssias a sa direta streaming de Telesardegna, l'an pòtia bìere in totu su mundu chin prus de baranta miza cuntatos fintzas dae sa Rùssia. Su Cumandu Pruvinciale de Nùgoro puru at festau sos duchentos e bator annos de sa nàschida de s'arma de sos carabineris. Su trechi de làmpadas de su mill'otichentos batòrdichi, Vittorio Emanuele I, re de Sardigna, at postu sa firma in sas patentes règias chin sas cales an istituiu su corpus de sos carabineris reales. A sa cerimònia an picau parte sas autoridades civiles, militares e religiosas de sa provìncia, unu repartu de carabineris in uniforma istòrica, cumandantes de istatzione, militares de sas iscuadrìllias anticrìmine, Sos ispecialistas antisabotàgiu, su RIS e sos cassadores de Sardigna an omagiau a su cumandante provinciale colonnello Franco Di Pietro. Prima de lèghere su messàgiu de su presidente de sa Repùblica Mattarella e de su cumandante generale de s'Arma, su generale Giovanni Nistri an pesau sa pandera e cantau s'Innu de Mameli e ammentau puru sos mortos in servìtziu. In su discursu suo su colonnello Di Pietro at chèrfiu sutalineare chi sos carabineris de sas setantoto istatziones sun acurtzu a sa zente e a sas istitutziones chi òperan In su territoriu una faina fitiana pro prevennere sos reatos. Di Pietro at chèrfiu peri torrare gràssias a totu sos carabineris de su cumandu suo pro s'impinnu chi bi ponen in su traballu. Balet duos milliardos de euro in Sardigna su ziru de afares de su jocu de azardu in su duamiza e sèichi, custos sun sos datos. Sos ludopàticos, est a narrer sos malàdios de jocu, chi sunu in cura in sas istruturas pùbblicas sunu seschentos e sèichi e de custos chentu sunu fèminas. B'at biddas ube cada abitante gastat in mèdia milli euros a s'annu in su jocu. Custos sos datos de unu problema sociale mutiu jocu de azardu patològicu chi at ispintu su grupu consiliare de su PD, primos firmatàrios Daniela Forma e Lorenzo Cozzolino, a presentare una proposta de leze chi apògiat peri su presidente de sa Commissione Sanidade Raimondo Perra. Sa proposta, at nau Daniela Forma, moghet dae provas iscientìficas chi mustran chi su jocu de azardu dat dipendèntzia che a sa droga, faghende dannu a sa vida de su jocadore, a sa famìllia, a su traballu, a sos amicos. Sun deghe sos artìculos de lege chi punnana mescamente a campagnas de preventzione, in sas iscolas prus che totu, Sos datos cunfirmana chi in custos annos sa preventzione at istorradu zovanos meda dae su jocu mentres invetzes est in crèschida su tantu de sos mannos chi jocana. Su presidente Perra at sutalineadu s'importàntzia de una regulamentatzione pro fàcher a manera chi sas machinetas e su jocu in generale che siana innedda dae sas iscolas e dae sos centros ue s'addòbian sos zovanos. Custu manzanu in su Teatru Eliseu s'est tancau su progetu de educatzione ambientale Dieci in Condotte promoviu dae Abbanoa in sas iscolas de totu sa Sardigna chin unu ispetàculu teatrale de sa Cumpagnia Circo Mobile de sa Sardigna e sa premiatzione de sas primas tres classes binchidoras de su cuncursu L'acqua nascosta. Cust'annu su tema fit l'impronta ìdrica, est a nàrrere canta abba s'impreat pro produire benes e servìtzios. A sa premiatzione ana picadu parte s'amministradore ùnicu de Abbanoa Alessandro Ramazzotti, su vice-sìndicu de Nùgoro Sebastian Cocco e Vincenzo Tiana de Legambiente. Sa giuria, presèdia dae s'artista Antonello Ottonello, at dadu su primu prèmiu a sa Quinta B de su tertzu cìrcolo Furreddu de Nùgoro, su segundu a sa Secunda semper de Furreddu, su tertzu a sa tertza e cuarta A de s'Istituto Comprensivu de Ulassai. Tres dies dedicadas a su fùbalu giovanile pro ammentare un'amantiosu de isport e dirigente isportivu chi at semper cretiu in sos zòvanos, fundande unu sòtziu, s'Atleticu Nùgoro, chi in s'istòria sua at formadu campiones chi ant jocadu peri in Serie A. Semus faeddende de sa 'e chimbe editziones de su Memorial Chichito Tzuddas, mortu unos cantos annos faghet, Promòviu dae s'Atlèticu Nùgoro sòtziu ligadu a sa Torino Academy. In su campu de su cuadrìviu ant giocadu sas formatziones giovaniles nugoresas e sardas, paris a cussas chi faghent parte de sas sotziedades professionìsticas, dae su Casteddu a su Torino chi sunt in Serie A a s'Olbia chi est in Lega Pro. Sunt istadas partidas apassionadas chi an bidu binchende su Casteddu in sos torneos Under bindighi e seichi. In su torneo Under bindighi, su Casteddu at bintu prima bator a nudda chin su Terranova, a pustis in finale su Torino pro duos a nudda. Pro su 'e duos annos in fila a pare, sas famìllias chin pessones malàdias de Alzheimer an a poder contare subra s'azudu de su centro Sollievo Alzheimer. Naschiu s'annu passau gràssias a su traballu cumpartiu de sa Coperativa Progetto Uomo, s'Assòtziu Alzheimer Nuoro, su Solco, Confcooperativas, su Comune de Nùgoro, s'ATS e sa Biblioteca Satta. Gràssias a su contributu de sa Fondatzione Sardigna, in sa sede de sa Coperativa Progetto Uomo, Duas bortas a sa chida, sas pessones chin custa maladia an a poder fàghere riabilitatzione cognitiva e socializatzione chin s'azudu de operadores cualificados. Fintzas a como, Nùgoro fit s'ùnicu capuluogu de provìncia chentza unu centru diurnu. Sa de duas annualidades de su progetu l'an presentada custu manzanu in s'ìnteri de una cunferèntzia pro s'imprenta, Rosi Guiso, presidente de sa Cooperativa Progetto Uomo, Valeria Romagna, assessora a sos Servìtzios Sociales, Badora Conchedda, presidente de s'assòtziu Alzheimer, Francesca Puggioni, responsàbile de su Centru Sollievo, Gianna Deiana de su Solco e sas psicòlogas Sara Porcu e Nicoletta Porcu. At chircadu de fughiri a sos controllos de sos finantzieris de su grupu de Terranova, ammaniados in su portu de s'Isula Bianca, ma sos canes antidroga l'an traìchiu, gasi chi a unu tzitadinu nigerianu de bintichimba annos, residente in Alessandria, impessu isbarcadu, l'an arrestadu chin s'acusa de tràficu de droga. Sos militares an bidu chi s'òmine fit chircande de si cubare in mesu a sos àteros passegeros pro fughire a sos controllos e sos pastores tedescos an annuscadu cosa. Cando l'an firmadu, su nigerianu at ammìtiu chi pipaba mariuana ma chi non nd'aiat in fatu. Sos finantzieris però an detzisu de li fàghere controllos prus fungudos e che l'an picadu a caserma pro compudare bene su bagàgliu suo. In intro an acatau un imbolicu sottovuoto, in mesu a cafè moliu, chin unu chilu de mariuana. Sos test an atzertau chi sa droga fiti de calidade e una borta partia in doses e bendia, sa mariuana podia frutare dechinas de mizas de euro. Sa Coldiretti Sardigna faghet un'apellu a s'assessore a s'agricoltura Pierluigi Caria pro apretare s'indennìtziu de sas belle trintasei miza bèstias mortas e sas otichentus chimbanta miza chi si sunt ismaladiadas de limba blu, semprus faeddende de belle bator milliones e otichenta miza eurus istantziados su binti de martu duamiza e decheoto. A dolu mannu su prus de sas bortas, delìberas e diretivas trabucan in sa burocratzia, iscrivet su presidente de Coldiretti Sardigna, Battista Cualbu. Custa borta puru sos allevadores an àpiu dannos mannos pro nèche de custa maladia, chin berbeches mortas e chi non produin e chin un'annada mala pro sa sicagna. Si si depet parare fronte a custu disacatu, su dinare depet arribbare in presse e pro cuss'est netzessàriu apretare sas pràticas. Sa diretiva aprovada dae sa Giunta regionale su binti de martu, iscrivet sa Coldiretti, previdit chimbanta euros de indennizu forfetàriu pro pro cada berbeche morta e tres euros a capu presente in azienda a sa decrarassione de sa sede de su focolàiu. Azudos chi, cunforma a su chi previdit sa delìbera regionale si depent dare a sos pastores a sos cales su Comune interessadu at decraradu s'allevamentu sede de focolàiu intro su bintotto de frevàriu a pustis de aer presentadu sa dimanda. Un'album de figurinas che a cussu famau de sa Panini, pro contare s'istória de un'istajone isportiva, de sos calciadores, sos tècnicos, sos dirigentes, sas iscuadras. Pro contare de chie est arribbau a sas series superiores, ammentare chie non s'acatat prus che a su calciadore Roberto Dore mortu s'annu passau. Custu s'obietivu de sa sotziedade Puri e Forti de Nùgoro chi, chin sa domo de imprenta Edizioni Pittoresche, at publicadu sas duas editziones de s'almanacu de sa sotziedade. Unu sòtziu naschiu in su mille novichentos sessantabattoro gràssias a s'impinnu de sos padres giuseppinos de sa parròchia de Sas Gràssias, chi a pustis de prus de chimbant'annos est unu puntu de riferimentu pro sas famìlias e sos isportivos nugoresos. S'album cheret dare a bìdere su chi est istadu fatu in s'ìnteri de s'istajone agonìstica dae sos giocadores, òmines e fèminas, de sa Puri e Forti, ma peri pro ammentare a chie, mancari tra dec'annos, at a dèpere contare a sos fizos sa carriera sua de atleta in sa Puri e Forti. Ch'est acabada in Nùgoro s'emergèntzia ìdrica, custu manzanu su sìndicu Andrea Soddu at firmadu s'ordinàntzia chi revocat su divietu de impreare s'abba de sa rete pro còchere a manicare e pro àteros impreos potàbiles in sos bichinaos de Sant'Unofre, Tribunale, Su Cursu, Mughina, Monte Jaca, Giardinetos, in sas carreras Manzoni, Catte, Cumbentu e Prata Mameli. Su sìndicu aiat proibiu de impreare s'abba su decheoto de maju a pustis chi sa Asl de Nùgoro aiat acatau balores fora de sa norma de sos trialometani. Custu aumentu est cajonau dae s'aumentu de sa percentuale de disinfetante in s'abba trùbula pro neche de totu s'abba ch'at ghetau in maju. Sos resurtaos de sos esames fatos dae su laboratòriu Arpas de Tàtari a sos campiones prelevaos In sa rete ìdrica su bator de làmpadas sunt resurtaos a normas de leze e duncas pro sos residentes e pro sas aziendas mancu male ch'est acabada una pelea chi at cajonau problemas pro binti dies e chentza contare sas ispesas in prus ca s'an dèpiu comporare s'abba pro fàchere a manicare pro sos àteros impreos potàbiles. Una die de formatzione e informatzione supra sa securesa in sos locos de traballu moghende dae sos istudentes chi sun su benidore nostru. Est arribbau a Nùgoro su progetu Itinerari Salute, promòviu dae Confindustria Sardigna de Mesu e Inail Sardigna, chin s'azudu de s'Universidade de Casteddu, s'assòtziu de sos dutores de su traballu, sas organizatziones sindacales, iscolas e impresas. Custu manzanu in s'aula magna de s'Istitutu Superiore Ciusa an fatu unu seminàriu pro tancare su progetu, oje prus chi no mai atuale biende sa crèschida de sos mortos e de sos incidentes in su traballu, ube an faveddau fintzas de sas maladias respiratòrias. A promòvere sa salude in sos locos de traballu est un'oportunidade manna pro sas aziendas, ca mìniman sos gastos, Sas fainas profetosas chi pertocan sa securesa in su traballu rendent sas impresas prus produtivas e competitivas, custas sas paràgulas de Roberto Bornioli, presidente de sa Confindustria Sardigna de Mesu. A oje, Nùgoro est s'ùnicu capuluogu sardu a no aer aprovau su bilànciu de previsione, e no est tzertu unu bantu. A custu si depet annànghere chi mancat su rendicontu duamiza e dechesete e chi a sos cussizeris comunales galu non lis ana dau perunu documentu contàbile. A lu nàrrere est su cussizeri comunale de Uniti per Nuoro, Pierluigi Saiu. De su bilànciu, mancu sa pupa, a su mancu pro sos cussizeris, sutalìniat Saiu, chi denùntziat sa mancada trasparèntzia in sos contos de su Comune cumintzende dae sos dèpidos. S'ùndichi de aprile, su sìndicu Soddu at pediu a sa Regione binti milliones de euro pro sarbare su Comune de Nùgoro, ma non s'ischit si b'at arribbau risposta. Su bintinove de maju, sa maggioràntzia at deliberau de istìnghere chentu sessantaduos mutuos chin sa Cassa Depòsitos e Prèstidos. Pro custa operatzione si depet pacare una penale de prus de ses milliones de euro, chi s'at a pacare chin un'àteru mutuo. Un'irballu metzanu chi ant denuntziau sos revisores de sos contos puru. Su sèichi de martu duamiza e sèichi, su Guvernu at pediu a su Comune de Nùgoro su versamentu de duos milliones e duchentamìza euro pro pacare sa cundenna fata dae sa Corte Europea pro sa violatzione de sa norma supra sos espròpios. Su nobe de martu de cust'annu a su Comune l'est arribada sa notìfica de su pacamentu de prus de duos milliones e trechentamìza euro. In aprile sa Giunta at deliberau de s'opònnere a s'esecutzione. Saiu, duncas, at presentadu duas interrogatziones, pro sa cundenna de sa Corte Europea e pro sos dèpidos fora de bilànciu. Su cussizeri comunale de su Partiu Sardu d'Atzione, Graziano Siotto, at presentadu un'interrogatzione urgente a su sìndicu de Nùgoro Andrea Soddu e a s'assessore chin dèlega a sa Politzia locale Marcello Seddone,

Siotto pedit a s'assessorau cumpetente si su Comune at autorizau custas òperas e si su Cumandu de Pulitzia Munitzipale at fatu sos controllos e in prus cheret àer garantzia chi si torret a su connotu pro tutelare sa fratzione. Pro printzìpiu, sighit su cussizeri in sa nota, amus isseperau de non cumpartire fotografias de custa cementificatzione ca cussas solu fachent dannu a sa màzine, a s'identidade e a s'istòria de Lollove. Sas aziendas regulares de su territòriu de Nùgori in custos annos ant dèpidu gherrare contra a sa crisi e contra a s'abusivismu commerciale e turìsticu, parande fronte a sa cuncurrèntzia de aziendas chentza tìtulu chi non pacan tassas e servìtzios. Sa Càmera de Cummerciu de Nùgoro e sos assòtzios de categoria, Confcommercio, Confesercentes, CNA, Confartigianau, sunu dae meda pedinde provedimentos apòsitos in gradu de ponner paràmetros pro un'interventu orgànicu de sas fortzas de s'òrdine e de sa politzia locale. Custu manzanu, in Nùgoro, in prefetura, su prefetu de Nùgoro Carolina Bellantoni, su presidente de sa Càmera de Cummèrciu Agostino Cicalò, sos sìndicos de Nùgoro, Bosa, Siniscola, Durgali, Tortolì, Barì, San Teodoro, Orosei, Lanusè, sos rapresentantes de sos assòtzios de categoria, ant firmadu unu protocollo pro aderire a sas diretivas de su Ministeru de s'Internu pro cuntrastare s'abusivismu commerciale e turìsticu. Sos operadores econòmicos ant pediu prus de una borta un'interventu coordinadu intre sas fortzas de s'òrdine e sa politzia locale. In sos ùrtimos meses, carabineris, politzia e guàrdia de finàntzia ant fatu operatziones chi ant permìtiu de santzionare atividades irregulares o abusivas. Su protocollu firmadu oje at a dare organicidade a s'atzione pro prevènnere e cuntrastare s'abusivismu comerciale e turìsticu. Sos finantzieri de su Cumandu Provinciale de Nùgoro e de sa Tenèntzia de Siniscola sighin in s'atividade issoro de cuntrastu a su traballu in nigheddu e irregulare. In s'ìnteri de unos cantos controllos de sas atividades econòmicas de su territòriu de cumpetèntzia, sos militares de sa Tenèntzia de Siniscola ant cassadu tres traballadores in nigheddu in unu ristorante famadu de sa costa. Sas pessones no aiant peruna regularizatzione formale e peruna assistèntzia in casu de infortùniu. Sos finantzieris ant postu a su mere de su ristorante una contravintzione de nove miza euro e l'ant obricadu a regularizare sos traballadores in nigheddu pro su tempus chi ant traballadu. A sa ditta l'ant sinzalada a sa Diretzione Provinciale de su Traballu de Nùgoro pro s'emissione de unu provedimentu chi li faghet tancare a tempus s'atividade. A pustis de Casteddu e Tàtari l'an apresentadu in Nùgoro puru su bandu Resto al Sud, su programma de su guvernu chi azudat sa nàschida de initziativas imprendidoriales novas in chimbe regiones de su Sud, intre sas cales b'est sa Sardigna puru. A s'addòbiu amaniadu dae sa Càmera de Cummèrciu nugoresa, sa Regione, Invitalia e Aspal an picadu parte s'assessora a s'indùstria Maria Gràtzia Piras, su responsàbile natzionale de su bandu, Gianmarco Verachi de Invitalia, Agostino Cicalò presidente de sa Càmera de Cummèrciu, su sìndicu de Nùgoro Andrea Soddu e zòvanos meda interessados a su bandu. Sas dimandas de sa Sardigna sunt prus de duchentos Est unu resurtau bellu meda chi depet galu crèschere, at nau s'assessora Mura. Nois, pro cussu, apogiamus adòbios che a custos de Nùgoro, in unu territòriu chi sa Giunta est azudende chin interventos legislativos e finantziàrios de importu. Chin Resto al Sud semus nande a sos zòvanos una cosa importante, Contivizae su visu brostu de fagher impresa in Sardigna, mandae a dae innantis sas ideas imprendidoriales brostas chin fidùtzia in sa balentia de cada unu de bois. Nois, sa Regione, s'Aspal e Invitalia, at cuncruiu s'assessora, semus e amus a abarrare a costazu brostu pro resessire a crompire custu visu, ca oje est prus simpre a fagher naschire un'impresa A la fàgher crèschere e a dare postos de traballu. Mamu Mask est su primu fèstival internatzionale de màscaras chi s'at a fàghere in Mamujada dae su bindighi a su dechesete de làmpadas, promòviu dae su Museu de sas Màscaras e dae sa Pro Loco, chin s'azudu scientìficu de s'ISRE e de su Distretu Culturale de su 'e Nùgoro, in collaboratzione chin medas assòtzios de sa bidda e de su territòriu. Su programma de su fèstival l'ana presentadu custu manzanu in s'ìnteri de una cunferèntzia pro s'imprenta fata in sa Biblioteca de s'ISRE. Bi fin Giuseppe Pirisi, presidente, e Manuel Delogu, diretore generale de s'ISRE, Mario Paffi, diretore de su Museu de sas Màscaras de Mamujada, Giannino Puggioni de sa Pro Loco de Mamujada, Paolo Picchereddu, coordinadore regionale de s'ICOM, chi est istadu diretore generale de s'ISRE, Franca Rosa Contu, responsàbile de sos museos de s'ISRE, chi at curadu s'allestimentu de sa setzione nova de sas màscaras. Su fèstival cheret faeddare de su carrasecare in Europa a trechentossessanta grados, chin unu cunvegnu iscientìficu, Maschere e carnevali nel mondo contemporaneo, chi sàpadu s'at a fàghere in Nùgoro pro sichire domìnica in Mamujada, a su cale an a partecipare istudiosos de màscaras chi benint dae su Portogallo, su Trentino e sa Bulgaria. Pro s'ocasione sàpadu a manzanu, in Nùgoro, s'at a inaugurare sa setzione de su Museu Etnogràficu dedicada a sas màscaras, a sa cale si nd'annanghet un'àtera dedicada a sos istrumentos musicales de sa traditzione.